Kwina kulikonse kumene muli, abwenzi anga, oonera nonse, ndikupatsani moni mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Takulandirani pano pa Kumudzi wa Yesu Television. Ah, mosafuna kutaya nthawi yathu, timangofuna tipite molunjika ku Malemba kupitiriza phunziro lathu limeneli la Kodi ndingapulumutsidwe bwanji? Gawo 2 imeneyi ndiye tingotseka maso tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikudza kwa inu mogonja ndi modzichepetsa mu dzina Ambuye Yesu Khristu ndi mayamiko ndi mathokozo chifukwa cha moyo, chifukwa cha nthawinso ngati iyi yakuti tikamve mawu anu okoma mawu amene mmati munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse ochokera mkamwa mwanu. Dalitsani mzimu wanu woyera mene mudzina Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko. Amen. Machitidwe 2 verse 38 Baibo likuti koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani yense wa inu mdzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Tinaona ku gawo loyamba kuja mmene ife tingapulumutsidwire. Ku Marko 16, vesi ya 16, Ambuye Yesu Khristu akuti, Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndiye pamene ophunzirawo anauzidwa zimenezi, mmene anauyamba utumiki umene anauzidwa ku Marko 16 vesi 16 kumeneko, tikuona kuti ni ku Yerusalemu kumeneko. Petro anauza anthu aja kuti asweke alape, yense wa iwo atafunsa kuti, Tichite chiyani amuna inu abwenzi? Kapena tichite chiyani kuti tipulumutsidwe? Anawauza kuti, Lapani, yense wa inu, m'batizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Haleluya! Ndiye tinaonanso gawo loyamba lija kuti ubatizo kachitidwe kake umayenera uchitidwe ni wa m'madzi ambiri. uja woviika m'madzi ambiri, chifukwa umenewo ni mmene Baibo imatiuza, ni mmene imatiphunzitsira. Tikhoza kuona zitsanzo zosiyana-siyana mmene ubatizo umenewu ukuchitikira. Chitsanzo choyamba tikhoza kuchiona ku Mateyu 3 kumeneku, kuyambira vesi yake ya Mateyu 3 vesi ya ya kuyambira 16 kulekeza 17. Baibo likuti, Um, ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani, miyamba inatsegukira iye, ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda, nudza nutera pa iye. Baibulo vesi ya 16 yo ikuti, ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi. Akuti Ambuye Yesu Khristu pamene anabatizidwa anatuluka m'madzi. Zimene zikutisonyeza kuti ife kuti Ambuye Yesu Khristu analowa m'madzi. ndipo munali mmene mu mtsinje wa Yordani. Nthawi imeneyi Yohane Mbatizi samafuna amulole Ambuye Yesu Khristu kuti abatizidwe ni iye. Koma Ambuye Yesu Khristu akuti balola kuti chilungamo chonse chikwaniritsidwe. Amafuna atipatse ife chitsanzo. Chifukwa iyeyo ni njira ndi choonadi. Pokhala njira ndi choonadi afuna ife tizitsatira iyeyo. Amafuna atipatse chitsanzo kuti kodi ubatizo ni chani? umenewo uzichitika chimtundu wani, ndiye zinasweka kuti iye alowe m'madzi ndipo anatuluka, ndipo anabatizidwa m'madzi mmene momo. Ndikukhulupirira kuti pakadakhala kuti ndi pamphumi kapena ubatizo wina wake sakadachita kuvutika ndi kulowa m'madzi, chifukwa ndiye kuti madziwo akadakhala kuti ali nawo kale mu mkambani. Aleluya! Sikunyoza, koma tili mu mawu. Tatiyeni tiwerengensoni ku Machitidwe 8 tione chitsanzo china, mmene ubatizo umene umayenera uzichitikira. Machitidwe 8, kuyambira vesi yake ya 38. Machitidwe 8, kuyambira vesi ya 38. Baibulo likuti, Ndipo anamuuza kuti ayimitse galeta, ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anam'batiza iye. Nde ameneyo anali Filipo. Anakumana ndi mdindo wa ku Ethiopia ameneyu, amene anali pa njira yake yopita ku Gaza. Amachokera ku Yerusalemu kumeneko, amakapemphera. Nde ali pa njira yake, ali m'chipululu mmenemo, pamene Filipo anali ku Samariya uku m'chitsitsimutso, mngelo wa Mulungu anamuuza Filipo kuti akakumane naye mdindo ameneyu. Mukhoza kukawerenga chaputa chonsecho. cha Machitidwe 8. Nde atakumana naye, Filipo anamulalikira Khristu mdindo wa ku Ethiopia uja. Atamulalikira za Khristu, mdindo wa ku Ethiopia uja ataona madzi ambiri pena pake, ananena kuti taonani, chindiletsa ine nchiyani kuti ndisabatizidwe? Ndiye pa chimenechi Baibulo likuti anatsikira ku madzi. onse awiriwo, vesi ya 38 imene taonayo, ati ndipo anamuuza kuti ayimitse galeta ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anam'batiza iye. 39 ndipo pamene anakwera kutuluka m'madzi, Mzimu wa Ambuye unakwatula Filipo, ndipo mdindoyo sanamuonanso, pakuti anapita njira yake wokondwera. Nde mukhoza kuona abwenzi nokha akuti anaimitsa galeta nkukalowa mmadzi nde vesi ya 39 yo akuti anatuluka chani mmadzi kusonyeza kuti ubatizowu umachitikira mmadzi ndichimene ndikukuuzanichi abwenzi siine ndi mau a Mulungu siine ndinayambitsa koma atumwi ayenda munjira imeneyi. ndipo tikayenda mu njira imeneyi mulungu atilandira aleluya nde kumaliko kumachitidwe 2 verse 38 tawerengako baibo likuti lapani yense wa inu abatizidwe mdzina la yesu khristu kuloza chikhululukiro cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera pamenepapa akuti mu dzina la yesu khristu Koma tikawerenga ku Mateyu 28 kumeneko, Baibo, Ambuye Yesu Khristu akuti akuuza ophunzira ake aja, akuti mukani ku dziko lonse lapansi, kwa mafuko onse, mukapange ophunzira, ni kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana, ni mzimu woyera. Ndiye ku Mateyu 28 akuuza ophunzira ake Ambuye Yesu Khristu kuti akabatize mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Koma tawerenga ku Machitidwe 2 vesi 38 Petro akuwauza anthu aja kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Kodi pali kusiyana kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi dzina la Yesu Khristu? Eya, pali kusiyana. Koma nanga ndi chifukwa chiyani ophunzira auzidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera koma abatiza mu dzina la Yesu Khristu? Aleluya! Ndiye tikufuna tione pamenepopo kuti kodi ubatizo woyenera ndi kuti munthu abatizidwe mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ali madzi ambiriwo inde, koma ndi dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kapena ndi dzina la Yesu Khristu? Ndiye atauzidwa choncho, Ku Mateyu 28 taona kale ku Luka 24 m'mbuyo muja anauzidwa kuti asakayambe kaye pokhapokha atalandira mzimu woyera. Ndikukhulupirira kuti akadakhala kuti angoyamba utumiki uja mzimu woyera asanalandire, bweza tikumuona Petro na atumwi ena aja akuwabatiza anthu mu dzina Atate, Mwana ni mzimu woyera, chifukwa ndi mmene anauzilidwa na Ambuye Yesu Khristu. Koma tiona mzimu woyera utafika pa tsiku la Pentekosto paja sakubatiza mu dzina Atate, Mwana ni mzimu woyera. M'malo mwake akubatiza mu dzina la Yesu Khristu. Chimene chinachitika pa nthawiyi n'chakuti pamene mzimu woyera unabwera pa tsiku la Pentekoste lija, unapatsa vumbulutso la mmene ubatizo umene umayenera uchitikire woona weniweni. Kodi ndi m'dzina la Yesu Khristu kapena dzina la Atate? Aleluya! Chifukwa Ambuye Yesu Khristu amati Nkhosweyo amene ali Mzimu Woyera akadza, adzawaphunzitsa Malemba. Ndiye atabwera pa tsiku la Pentekosto paja anawawuza kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzina. Koma dzina ndi la ndani? Ndi la Yesu Khristu kuti abatizidwe. Ndiye enako amaona ngati kuti mwina Malemba pamenepo akusiyana kuti uku akamba zina uku akamba zina. kapena Petro sanamvetse chimene anauzidwa kwenikweni, kapena ena amayankhula kuti, Kodi kumvera Yesu n'kumvera Petro, chabwino ndi chani? Aleluya! Koma chimene akuchita Petro pa tsiku limeneli sikuti akusemphana ndi chimene anauzidwa ayi, chifukwa Mzimu Woyera utabwera pa tsiku la Pentekosti unauza, unawapatsa vumbulutso kuti Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzina koma dzina ndi la ndani? Ndi la Yesu Khristu. Tate, Mwana, ndi Mzimu Woyera ndi maudindo chabe, koma Dzina ni la ndani? Ni la Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu linali dzina la Mwana, monga mngelo Gabrieli anapereka ku Mateyu 1 kumeneko. Ndipo dzina limeneli la Yesu Khristu ni dzinanso la Atate lomweli. Ambuye Yesu Khristu ali pano pa dziko lapansi amati, Munthu akadza kwa inu ni zake za iye yekha, mumulandira, koma ine nadza mu dzina la Atate anga simunandilandira. anabwera mu Dzina la Atate. Ndipo Dzina la Yesu Khristu lomweli, Dzinanso la ndani? La Mzimu Woyera. Ambuye Yesu Khristu amati, Mzimu Woyerayo adzabwera mu Dzina Lake. Haleluya! Ndiye Dzina ndi la Yesu Khristu. Ndipo Baibulo lonseli simudzaonapo munthu pena pake pamene adabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Koma ndi pokhapo pamene munthu wabatizidwa mu Dzina la Yesu Khristu. Fufuzani Baibulo lonse m'Malemba monse. Simuonapo munthu atabatizidwapo mu Dzina la Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera, koma ndi Dzina la Yesu Khristu, chifukwa ilo ndi Dzina la Ambuye. Ndipo Afilipi 2 akuti, Bondo lina lirlonse kumwamba, pa dziko lapansi, pansi pa thambo, lipinde pa Dzina limenelo la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo ku Akolose akuti, China chilichonse chimene muchichita mu ntchito, mu mawu, muchichite mu Dzina la Yesu Khristu, ku ulemerero wa Atate. Aleluya! Chifukwa mukaona machiritso akuchitidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kena kalikonse kakuchitidwa mu dzina limeneli la ndani? La Ambuye Yesu Khristu. Ngakhale pemphero lipempheredwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ubatizo uchitidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ndipo Satana amanjenjemera pa dzina limeneli la Ambuye Yesu Khristu ndi lamphamvu, ndipo chimene amachita amafuna atilande dzina limeneli la Yesu Khristu. Ndiye ubatizo ufunika uchitidwe moyenera mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuti munthu amene sanabatizidwe mu dzina limeneli la Ambuye Yesu Khristu ayenera abatizidwenso. Malemba akutero, titsimikizira zimenezi tikamapitiriza za phunziro lathu. Aleluya! Ndiye ku Machitidwe 2 kumenekuku kumene tawerengako, mmene timamuona Petro pamene papa amauza anthu aja Ayuda aja kuti asoweka alape, yense wa iwo abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo adzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Vesi ya vesi ya 41 akuti, Pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa, ndipo anawonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati zikwi zitatu. Ati anthu pamenepopo amene anamva mawu ake anabatizidwa, ndipo anawonjezedwa anthu zikwi zitatu, anthu 3, anthu zikwi zitatu 3,000. anawonjezedwa pa tsiku limene anali kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo anthu amenewawo mukafufuza mukawona m'Baibulo sanauzidwe kuti akachite kaye kilasi ayi. M'Baibulo mulibemo za kilasi. Munthu amasoweka abatizidwe pamene wakhulupirira. Aleluya! Pamene moto uyaka m'moyo, pamene ali ndi njala ali ndi ludzu la mau, ndi pamenepo amafunika iye atani? Abatizidwe. Ndipo 3,000 aja tu adabatizidwa mwachoncho, ndipo siokhawo aku Yerusalemu komanso ngakhale abale azathu ku Samaliya kumeneko anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Tatiyeni tioneni kumeneko ku Machitidwe ku Machitidwe 8 vesi ya 12. Baibulo likuti, vesi 12, Koma pamene anakhulupilila Filipo akulalikila uthenga wabwino wa Ufumu wa Mulungu, ndi dzina la Yesu Khristu anabatizidwa amuna ni akazi. Ku Samariya kumeneko. Filipo atalalikila uthenga kumeneko, sunangobwela mu mau cabe, koma unabwela ni mphamvu ni zozizwa. Kuti anthu opundukwa amayenda, anthu odwala amacilitsidwa, ndi anthu Atakhulupilira mawu a Filipo, Baibulo likuti mu ndi dzina la Yesu Khristu anatani? Anabatizidwa. Verse 14, Koma pamene an atumwi aku Yerusalemu anamva kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu, anawatumizira Petro ndi Yohane. 15, Amenewo, mmene adatsikirako, anawapemphera kuti alandire Mzimu Woyera. 16 pakuti kufikira pamenepo nkuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo, koma anangobatizidwa m'dzina la Yesu, la Ambuye Yesu. Ndiye kuti atumwi a ku Yerusalemu tsopano, Petro ndi Yohane, amene atamva kuti Samariya wakhulupirira uthenga wabwino, akuti anapita kumeneko ku Samariya. Atapita kumeneko akuti anapempherera anthu anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu aja kuti alandire mzimu woyera. Chifukwa akuti anangobatizidwa chabe mu dzina la Ambuye Yesu, Koma mzimu woyera unali usanatani? Usanagwe. Ndiye mukhozaona kuti Petro ku machitidwe 2 akubatiza mu dzina la Yesu. Filipo akubatizanso mu dzina la Yesu ku machitidwe 8 kumeneko. Komanso Paulonso naye tikamuona ku machitidwe 19 nayenso abatizanso mu dzina la Yesu chimodzimodzi. Machitidwe 19 vesi 5 akuti ndipo pamene Paulo anali 5 pamene anamva ichi anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. 6 Ndipo pamene Paulo anaika manja ake pa iwo, Mzimu Woyera anadza pa iwo, ndipo anayankhula ndi malilime nanenera. Ndiye vesi 5 akuti pamene akuti pamene anamva ichi anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Akuti anzathu atamva uthengawo ataukhulupiriranso kumeneko kunali kwa Aefeso. Akuti nawonso anataninso anabatizidwanso mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mukhoza kukaonanso nkhani ya Kenturiyo Koneliyo ni Petro kumeneko ku machitidwe 10 vesi 38 kaoneni panokha muona mutsimikiza nokha kuti ubatizo ni mu chani ni mu dzina la Ambuye Yesu Khristu ndipo mukachita choncho nanunso Mulungu akulandirani chipulumutso chanu chitheka. Ambuye akudalitseni.